mmepe obodo niile ọ ndị Igbo ndị ọbụla chọrọ ka a bịa mepee ebe ha ọ ndị Igbo ka a na-akpọ ashi m n'Abia steeti and abụ m onye Ukwa West na igwe igwe niile dị n'iche n'iche ma ụgbọ mmiri ma ụgbọelu ọrụ na-enweta ka ụmụ ike gara agba ndị mụrụ ụmụ nwaanyị

wee dị n'ime anyị daalụ nụ rinne ekene m unu ọzọ daalụ nụ igbo ndị ọma na-ege m ntị ụtụtụ ọma nị ebe ọbụla i si wee nọrọ ana m asị ụtụtụ ọma ana m asị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma Ma ndị nke nọ n'Anambra steeti, Enugwu steeti, Ebonyi steeti, Abia steeti, Imo steeti, mpaghara ọbụla i si wee nọrọ, ana m asị ụtụtụ ọma nụ. N'ụbọchị nke taa, anyị wetara atụmatụ okwu nke bụ eziokwu. Maka na i lee anya n'obodo Igbo, ọtụtụ ihe dị iche iche na-emezi n'obodo anyị bụ Igbo. Ọtụtụ nke dị mma na ọtụtụ nke dị njọ. Mana oge nke bụ eziokwu ka a ga-anọ Wee ka ị ga-anọ mata ihe ndị a niile, matakwa nke dị njọ, matakwa nke dị mma. Nke bụ eziokwu ka ị ga-esi na ya matazie nke bụ eziokwu. Ọ bụkwanụ Oasis Agency wepụtara ọmarịcha atụmatụ a. Na mbụ dịka m kwuru, ụtụtụ ọma nị. Afa m bụ nwaada ndị Igbo nke a na-akpọ Princess Ifeoma Nwosuchukwu. N'ụbọchị taata a, e nwere m ndị mụ na ha nọ ebe a. E nwere odogwu nwoke naabụ nke ga-etinyere anyị ọnụ maka na atụmatụ nke anyị ji taata a ka ọ nọ n'ọnụ ha. Site n'akụkụ aka nri m, achọrọ m ka unu lezie anya ka unu fụ odogwu nwoke naabụ. I legodi anya etu o si wee kwado, ị ga-ama na ọ onye e ji eje mba n'ala Igbo. Ngwa, nwanna m nwoke, ngwa kọwaara anyị, kọwakwara ndị ọma na-ege gị, na-enene gị ma na-ege gị ntị. onye ị bụ ee ndị be anyị ekele m unu asị m ya dịkwara unu na mma ụmụnne anyị ndị nwoke na ụmụnne anyị ndị nwaanyị ndị na-anụ olu m ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị na-anọghị n'ụlọ asị m udo dịkwara unu onye unu na-anụ olu ya n'oge awa dịka mgbe a bụ nwa amadi high chief stanley obinna nwachukwu nwachinemere nke mbụ site na ụmụawa alaọcha ụmụahịa abia steeti asị m udo dịrị unu maazị stanley anyị na-asị gị nnọọ nnọọ ọ ga-adịrị gị na mma ngwa onye nke ịbụọ bụkwa onye ụkọchukwu onye chineke ji arụ ọrụ ụkọchukwu nnọọ ka ị bịara n'ọgbakọ anyị nke taa ọ ga-adịrị gị na mma ngwa gwazie anyị ma gwakwa ndị igbo ndị na-elele gị onye ị bụ afa m bụ John Ikechukwu Okere Amakwara m na Anglican Church Igba nke dị na Diocese of Lagos West, ebe a ka ọ nọ na-eje ozi Chineke si ka zie. Ụmụnne m, unu anụgo ndị ha bụ. Kịta, nke bụ eziokwu na-ewetara anyị ofu atụmatụ nke na-enye anyị nsogbu n'ala Igbo. Maka na anyị bịa n'ala Igbo na ị ga-achọpụta na alụmdi na nwunye kịta bụzi ego. Ọ pụtara na onye na-ejighị ego agaghị alụ nwaanyị. Ihe nke a pụtara bụ na anyị na-ahapụzi ihe e jiri mara ndị nne nne nne na nna nna anyị ha mgbe gboo. Ha ga-alụ nwaanyị, na-akọ ugbo, na-arụ ụmụ ọrụ aka dị iche iche, lụọ nwunye. Ha na nwunye ha ga-ebiri, zụọ ụmụ ha n'udo, ma ego ọ dị ma nri ọ dị. ị fụ na aṅụrị ga-anọ n'ezinụlọ mana ugbu a ihe anyị na-afụzi na na na alụmdi na nwunye nke kịta ọ ọ bụghọzi ihe e kwuru ka anyị na-afụ n'oge nke bụ eziokwu ka anyị ga-anọ mata ihe kpatara nke a ebe a ka anyị ga-anọkwa mata etu anyị ga-esi mee ihe anyị nwere ike atụmatụ anyị ga-atụpụta ka anyị wee kwụsị ihe dị otu a maka na dịka m si wee chọpụta, ọ na-emebizi ọtụtụ alụmdi na nwunye, na-ebutere ụmụ Igbo afa ọjọọ. N'oge taata, n'ụbọsị taa, site n'aka nri m, Maazị Stanley odogwu nwoke, achọrọ m ka anyị gee ya ntị ka anyị mara ihe ọ ga-ekwu maka ihe dị otu a. Ngwa Stanley, ka anyị nụ ọnụ gị n'ụbọsị taa gbasara alụmdi na nwunye E were gbakwasa n'ego ka anyị mara onye na-ejighị ego ọ ga-alụkwa nwaanyị. Mm, ndewo nwada okwu gị kwụ ọtọ ee a sị na ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede ka m bido kere na ebe i kwuru okwu sị na oge gara aga a na-ebikọ nọọ n'udo ịhụnanya na-achị mana i lee anya n'oge ugbu a ị ga-ahụ na ụmụ nwoke a na-elekọtazi ndị nwunye ha anya nke ọma ya ha na-elekọtazi nwunye ha anya nke ọma ha pụọ n'ezi ha mebichie ego mebichie a kpọrọ nwee nwee nwaanyị ọzọ edosara ala eji ugbu a ọ na-emezi a gara agazi erentiara nwaanyị ọzọ ụlọ dozie ya ebe ahụ na-enye ya ihe ọ bụla ọ chọrọ alụhụ nwunye ha jụọ ha na ha chọrọ ego ka ha were zụrụ pant or zụrụkwanụ e, ụmụ ihe makeup ụmụ ụmụ agbọghọ ala ha sị na ọ dịghị ego ha ji Ọ dịghị mma, ọ dịghị mma. I mewe otu ahụ, ị na-eduhiezi nwunye gị ka ọ gaa gbawa akwụna akwụna, ka ị na-eduhiezi ya ka ọ gaa chọ- e- o- chọwa ụmụ nwoke ndị ga-enye ya ego. So i lee anya, o- o nwe otu ọl- alụmalụ nke ugbu a si adaba maka na ụmụ nwoke ala eme ọfụma n'agbanyeghịkwegịrị ụmụ nwaanyị anya dị ha nwanwanwanwanwam anya na-acha ha ka oke oke ha na-egba gavụ na-etu ebe ebe ha ga-egavụ ego ya niile wee ego ugbu a Eh, but ya ana m ebule m ha gụọ ma ego adịghị Ma ego adịghị, nwunye gị agaghị ịdị ọfụma ka ibe ya si dị. Ma ego adịghị, ọ fụọ n'ụzọ hụ ka ibe ya yi uwe uwe ndị dị mma, tee ihe niile a na-ete ete dị nnọọ nke ndị bekee kpọrọ presentable. Ya wafụ nga ahụ, ya ihu ya emewe oyi oyi, ya dị ka ma di ya ọ na-eleta ya anya ọfụma. Ya bụrụ na na udo adịghị n'ụlọ maka na di ya a na-eme ihe o kwesịrị ime dị ka nwoke. So ana m akwadokwa ụmụ nwaanyị ugbu a These days, ana m akwado ụmụ nwaanyị ha waa anya mepee anya hụ na di ha standịrị out like a real man. Ndewo. Nnọọ Maazị Stanley, anyị anụgo ihe i kwuru. Atụmatụ gị dịkwa mma. Ngwa ka anyị nụzie olu gị onye ụkọchukwu anyị. Ngwa gwa anyị ihe i chere maka ụdịrị ọnọdụ a anyị fụrụ onwe anyị n'ime ya. Alright, Thank you, my sister. Um, dịka ihe a si wee bụrụ na o kwere onye ọbụla nghọta na ihe gbasara alụmdi na nwunye si na akwụkwọ nsọ wee bido dịka e si kwuo ya na jenesis isi nke abụọ malite na ịgụ amaokwu nke iri na anọ ọ sị na nwoke ga-ahapụ nne ya na nna ya jekwuru nwunye ya ka ya na ya biri and ha nwee ibi n'ihi maka udo maka ọmụmụ maka ịhụnanya o nweghị oge ego ji wee you know bata n'ime mana ihe anyị na-anụ today a bịa n'ụlọ nsọ chineke ọ bụ everyday a na-ekpe ikpe mana ndị si n'ụlọ nsọ ma ndị si n'obodo a na-ekpe ikpe you know ego mere nke ego mere ka o kwesịrị ibi chineke kwuru even ọ ma ị gbadakwuo i jee na ecclesiastes chapter 4 verse 9 o kwuru that ihe alụmdi na nwunye a ọ bụ ihe ndị oyibo kpọrọ to complement each other ọ bụrụ ma nwoke daba nwaanyị ejigide ya ọ ma nwaanyị daba nwoke akpalite ya o nweghị mgbe baịbụl ji wee sị that load niile ga-anọ n'isi nwoke ọ bụrụ ma love dịrị ihe ga na-aga otu e si wee chọọ ya ihe a na-ahụ na abụghị ihe o kwesịrị ịbụ due to the love of money ọ bụrụ ma i lezie anya ị banye ma even in, in, in first peter chapter chapter chapter um, 4 Verse 8 Bible na-ekwu that let love rule ka ịhụnanya wee chịa ọ bụrụ ma a family ọbụla nọ nị, ọ bụrụ ego ego ego ihe adịghị aga aga dị o nwee ihe ọla nwere ike gara particular place ịda a na-alụ ọgụ ma ọ- a na-akọ okwu ọ bụrụ ma nwaanyị mara ihe o ji wee bịa di nwoke amara ihe o ji wee bịa lụrụ nwunye ya the little ole ọla ha nwetara ịnụ ịnụ ga-ehepụ ha ha zụọ ụmụ ha ọ mgbe watch oge nna nna anyị ha na-achị ma that time na-erule their family we found out that even all these farm produce they are doing ha na-eme ọfụma not to talk of today anyị mara na o nwekwara ụzọ ọzọ dị iche iche e nwere ike iji wee ịnụ na-enweta ụmụ ururu ego so ọ nwaanyị amaghị chineke wụ onye ego ga na-esere ya na di ya okwu kwa mgbe and ihe dị otu a dịrọ mma nnọọ ụkọchukwu anụgo m ihe i kwuru atụmatụ nke ị tụpụta ndị ọma na-ege m ntị dịka onye ụkọchukwu si wee gwa anyị na onye ji chineke ji ihe niile na alụmdi na nwunye ọbụla ha jiri chineke wee hiri isi ma ego ọ dị ma ego adịghị na e nweghị ihe nke ahụ ga-abụrụ ha Ngwa, unu nwa bụ ndị na-ege anyị ntị ma na-ekiri anyị, unu egego ihe nwa odogwu Stanley kwuru. Gee ihe onye ụkọ kwuru. N'ime onwe gị, kedụ nke ị na-ekwu? Kedụ, ị na-ekwu na ego ga-achịrị alụmdi na nwunye ka ị ga-ekwu na Chineke ga na-achị alụmdi na nwunye? Ụmụnne ndị nọ mba ofesi, anyị ahapụkwaghị ụnụ n'oge a. Ụnụ sonyekwara n'ihe anyị na-eme mpaghara ọbụla ị nọ. Ana m asị ka udo dịrị ụnụ. Udo nke Chineke chịa n'ezinụlọ gị. Ngwa n'ụdị oge dị nke a, anyị ga-eje ma chighatakwa ka anyị wee matazie atụmatụ anyị ga-eweta iji wee kwụsị ihe ọjọọ dị otu a. Ekene dịkwara ụnụ. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị echighatago. Dịka m gwara ụnụ na mbụ na afa m bụ nwaada Igbo a na-akpọ Princess Ifeoma Nwosuchukwu. Gwakwazie ụnụ na mbụ sị na ọgbakọ nke a bụ nke bụ eziokwu. Gwakwa ụnụ na atụmatụ okwu nke anyị ji wee bịa bụ atụmatụ okwu ihe mere na ego na-achịzi alụmdi na nwunye n'ala Igbo. Nke pụtara na di na nwunye lụchaa di na nwunye, ọ gaghị ete aka a gbaa alụkwaghịm. Anyị echighatago iwetara unu ihe ndị oyibo na-akpọ solution, atụmatụ nke anyị nwere ike itinye n'ezinaụlọ ka o wee nyere alụmdi na nwunye anyị aka, ka anyị ghara ị na-emezi bute ego ụzọ, ghara ị na-emezi a lụọ taa echi agbasasịa. N'aka nri m, anyị ga-anụ ihe nwa odogwu bụ Stanley ya agwa anyị maka atụmatụ a. Ihe anyị ga-eme ka di na nwunye ghara ịgbakwasazị ụkwụ n'ego kama ka ọ bụrụ na Chukwu. Nwa odogwu Stanley, ngwa gwa anyị ihe i chere anyị ga-eme ka ọnọdụ a wee kwụsị. Ndị ọma na-ege anyị ntị, ndewonụ. Dịka nwaada kwuru, atụmatụ a ga-etinye ka ihe wee gaa nke ọma n'ezinaụlọ alụmalụ di na nwaanyị. Ọ wụ eziokwu na mbụ, nwoke ga-akwụrụ chịm, kwụrụ zuo ihe e ji nwoke eme. Ma i jighị ego, ma ị kwadobeghị ọfụma, agala ịga ịlụ nwaanyị maka na onye na-ejighị ego ana-eri ofe Owere. Dịka onye ụkọchukwu kwuru, ọ sị site na mbụ, nwaanyị na-ahapụ ikwu ya, hapụ ibi ya, hapụ nne ya, hapụ nna ya wee bịakwute nwoke bịa rapara ya n'ahụ, ha aghọọ ofu. Ka m gwa mekwe ka unu mara, oge ahụ nwaanyị a hapụrụ ihe niile bịakwute gị, ọ ghọọla your responsibility dịka ndị oyibo kwuru. Ị gaghị ebe bịa gwa ya ị garachaa gị bata, gị sị ya ahịa adịghị. I jighị ego ee ee ịra gị nye ya 1000 naira gwakwa ya ụdị ofe ọ ga-esiri gị lee otu 1000 naira gị sị ya ọ mekwere gị stew n'elu 1000 naira ọ bịara ọ bịara ụwa ahụhụ ọ dịghị mma ma i jighị ego ma ị kwadoghị akwado alụla nwaanyị zuo ihe e ji nwoke eme before gị lụọ nwaanyị maka na ị lụọ nwaanyị ị nwere responsibility ị ga-etake care of nwaanyị gị mee ya ka ọ dị ka ibe ya nke ahụ ihe m nwere kwuo nna ndewo ekelela m gị Maazị Stanley, atụmatụ gị dị mma, ma ka anyị gekwa onye ụkọchukwu ntị ka anyị mara atụmatụ ọ ga-ewepụtara anyị. Nwanne nwaanyị imeela um, ihe m chọrọ ka m tii n'ihe anyị na-ekwukọta bụ na ego si na Chineke and eh, o nweghị onye ga-akpachapụ anya sị na ọ gaghị enwe ego kama na anyị dabere na Chineke onwe ka ata ka Chineke ara anyị provide ihe anyị ga-eri mana ihe a na-ekwu na ụmụ nwaanyị ndị a na-ekwu okwu ya ha chọrọ im- ha chọrọ anyị millions ha chọrọ ịgba Hummer jeep ha chọrọ ịgba assorted cars which is not possible before you could know it a bido emewe so mpụ dị iche iche so ihe m na-ekwu ka onye ọbụla dabere na chineke na-ekpere chineke tụkwasị chineke anya ihe niile ga-adị mma otu e si wee chọọ ya ama m na ọ ga-adị mma Nnọọ. onye ụkọchukwu ekene na gị bụ ndị ọma na-ege ntị Na nchịkọta okwu m, dịka unu na-enene mmadụ naabọ anyị nwere n'ọgbakọ ọgbakọ nke taa n'ụbọsị taa, unu egetekwana ihe nwa odogwu Stanley kwuru na onye na-enweghị ego ada eri ofe Owere. Getekwa ihe onye ụkọchukwu kwuru wee sị na onye ji Chineke ji ihe kacha ihe niile. Na m- nchịkọta okwu m wee na-ayọ Igbo bụ Igbo ebe unu anọ na ọ kachasị nne na nna tupu idupụ nwata gị nwaanyị ka ọ gaa na di ọ ka mma na ị kọwaara ya ihe ọ na-eje di a ịfụ maka na marriage ndị oyibo kpọrọ for better for worse ma na ndụ ma n'ọnwụ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ marriage alụmdi na nwunye ga-kwesịrị ịtọ ụtọ na nchịkọta okwu m wee na-asị ka gị nwa bụ nwata nwoke jere ịlụ nwaanyị gbaa mbọ yọọ chukwu amara ka o nye gị ihe ị ga-eji wee nezie ezinụlọ gị anya gị nwa bụ nwata nwaanyị a na-alụ alụ ị matakwa na gị nwa bụ nwata nwaanyị ketere oke na alụmdi na nwunye ọ bụrọ sọ na ị mụrụ nwa ị ga-enwe ihe dị iche iche ị ga-eji wee na-enyere di gị aka ka agwa a anyị na-afụ e ji akọ ndị Igbo ọnụ Igbo bụ nnukwu obodo ekwesịghị iji ụmụ Agwa wee na-amara anyị. Ya bụ, ka ị gbaa mbọ fụ na marriage bụ alụmdi na nwunye ị bara n'ime ya, na i jikọrọ aka with di gị, jikọọ aka gị na nwunye gị, jikọọ aka fụ na marriage na-aga. Ma ego ọ dị, ego gwụ unu n'aka, unu naabọ gbuo ikpere n'ala ma yọọ Chineke ka o nye unu ego. Maka na onye ji Chineke ji ihe niile. Ana m ekene unu, Igbo bụ Igbo na-ekiri anyị. Ama m na Atụmatụ anyị wetaara unu n'ụbọsị nke taa bụ atụmatụ nke dị unu oke mkpa. Dị ka ọ dị unu oke mkpa, achọrọ m ka anyị niile tinye aka, tinye ụkwụ wee fụ na atụmatụ a bụ ihe nke e wepụtara jisie ya ike n'ala Igbo maka na ego bụ Chukwu na-enye. Dị ka Chukwu na-enye ego, tụkwasị obi na Chineke. Ị tụkwasị obi na Chineke, ego ị ga-eji zụọ ụmụ o nyere gị agaghị akọ gị. Ekenee m unu Ka unu bụ ndị gere onu anyị ma kirie anyị ne- n'ụtụtụ anụnwa, ka ọ dịrị unu niile na mma. Udo dịrị unu n'aha Onyenwe anyị. Igbo bụ Igbo, ekele m unu. ebe ọ bụla ị na-eje ị na-akụta ife ị na-eligo n'ezinụlọ gị chukwu dube gị A na-ewetara unu ọgbakọ nke e ji wee mara anyị nke bụ nke bụ eziokwu

hmm, ihe kpọtara ya dịka echiche m bụ oke ọchịchọ mgbe nwoke chịkọtara ihe ndị niile a ọrụ na o cheta onwe ihe oge cheta gburugburu ụwa niile o nweghị ebe a na-amaha ndị Igbo mmepe obodo niile ọ ndị Igbo ndị ọbụla chọrọ ka a bịa mepee ebe ha ọ ndị Igbo ka a na-akpọ eshi m na Abia State and awụ m onye Ukwa West

Ndị Igbo, ndị Igbo wụ ndị nwere ụbụrụ, ndị nwere ike iji ntakịrị ego mepụta nnukwu ego. Ị ghọtago ime ọfịa ọkwa n'Igbo, ọkwa Igbo na-abanye ya. Ebe ọ bụla Igbo n'ịbụrụ onye Igbo gbara ọsọ. Ndị obodo anaghị eme ọfụma, o nweghị ego iji dozie obodo, o nweghị ego e ji na-akpọfe ụmụazị oversea. Nke si n'akụkụ Oasis Agency wee bịa hmm, ana m asị unu na-ekiri nke bụ eziokwu unu ga-eje wee mụta ife Igbo adịrị n'otu jikọọ aka ọnụ udo na ọṅụ wee dị n'ime anyị daalụ nụ rinne ekene m unu ọzọ